a jaa mmadụ maka agwa ọ gwọrọ ọ gwọkwa ọzọ ekelena m ụnụ unu gosiri na a nyụkọwa mmamiri a nyụkọta ya ọnụ ọ gbaa ụfụfụ ọ ihe unu mere so ekelena m ụnụ n'aha ndị obodo ukwu union of North America ka m ji were ekele onye ọbụla were sị ka ụnụ mara na aga m akọwatụrụ ụnụ ihe bụ obodo ukwu union North America anyị na-akpọbiri ya akpọbiri ka ọ ghara ito ogologo anyị na-akpọ ya una ouna una elee ndị bụ ndị una ọ wụ anyị nwa bụ ụmụafọ obodo ukwu ndị ụmụ nwoke na ndị ụmụ nwanyị bụ ụmụ obodo ukwu ma ndị alụpụgara alụpụga ma ndị bụ ndị anyị lụrụ na ndị nwunye anyị anyị lụtara from ebe ọzọ obodo ọzọ anyị niile gbakọwara ọnụ were na-eme ọgbakọwa anyị na-akpọ una ihe mere anyị niile ji nọkọta ọnụ na-eme ya wụ maka anyị tara ahụ n'obodo oyibo ehihie nne bụ ndị obodo ukwu nọ n'amerịka so agụụ anyị nwa na-agụ onwe anyị ofu onye nọrọ n'oru nwanne ya nọrọ n'igbo anyị sị elee ihe anyị ga-ememe were nwee ike na-ahụkọrịta onwe anyị n'anya anyị na-akpọ na fon anyị kpọkata na fon ike gwụ anyị sị mba ka anyị nwee nwa ọgbakọ anyị ga na-enwe were na-ahụkọrịta onwe anyị anyị were nọzie na fon anyị nọ na fon anyị na-eme mitin ọnwa ọbụla ọnwa ọbụla onye ọbụla kpọọ na fon anyị nọ na-akọrị na-atụ otu anyị ga-esi eme ka ihe dị mma ọ ihe kpatara nụ anyị ji were sị elee ihe anyị nwere ike imepụta ka ndị obodo anyị ihe were dụrụ anyị mma anyị were sị tụpụtasịa ụmụ ihe niile depụtacha ihe niile anyị ga-eme anyị were were sị ka anyị werebe ya nnaa nnaa anyị tụpụrụ ibe ya nnaa nnaa anyị were buru ụzọ were rụọ oche ụmụ akwụkwọ and mgbe anyị rụsara oche ahụ ya pụta 265 ya bụ 100 100 ụzọ naabụ na ọgụ ọgụ ụzọ atọ na ise anyị were were ya kee primary schools niile nọ na obodo ukwu onye ọ gwara onye ya agwa ibe ya enweghị onye aghọgburu na ya kụnanụ aka kụnanụ aka
ụna bụ ma ndị obodo ukwu niile si na village ọbụla anyị niile bụ ụna ya bụ ọ na-atụ anyị ụtọ na anyị e nwere ike nwee ihe anyị ga-emepụta n'obodo ukwu ka be anyị were na-aga n'ihu so ọ ya kpatara anyị ji gaa aga lee enwere ndị na-arụ ha arụ ha aga na primary school ga na-elegharị anya sị gịnị na-eme a na-ele ụmụazị anyị niile enweghị nke nwere oche o ji anọrụ ala ha sere ha foto perịrị wee ya welọta ewechasịa anyị niile na-ele onye ọbụla na-atụ ihere na-eme anyị anyị ga-atụ otu anyị ga-esi eme ka anyị were rụọ oche ọ ihe kpatara unu jiri hụ oche a ugbu a ọ bụrụ na i lee oche a na ndị nọ na ya ị ga-ahụ na ọ ụmụazị akwụkwọ nwa pụtara mgbe a na-ebute oche na school ha na-akụrụba aka na-agbaraba egwu mgbe anyị hụrụ picture obi fụkatara anyị sị ee eh? ihe dụba na be anyị so onye rụkwara n'ihe a onye anyị ji na ozi a ọ na-ewute m mana chineke ga-edowe mkpụrụ obi ya na ndokwa ọ jomo onyeji ọ ya mere ihe a ya hapụta so ebe ọbụla ọ nọ chineke ga na-echekwaba ya e nwekwara onye ọzọ na-enyere ya aka bụ emeka ọnụọha nwanne m nwoke mgbe ọbụla m kpọọ ya sị ya ya ebe ọ bụ ya nwa na-arụ ya nwa arụrụ the metal eji wee tinyezie um, the wood nọ na ya so mgbe dị ụfọ a ga-eji ego ya na-arụ na-eje mgbe a na-eji na weta ego ya akwụọ ha ya na jomo ekelena m unu then mgbe ahụ anyị na-eme ihe oche a ka anyị bịara ụfọdụ n'ime anyị lụọ ga sere foto ụlọ na-awa anyị sere foto ụlọ na-awa were keshiara ya onye ọbụla na ihe na picture anyị lere ihe a onye anyị na-eti mkpu so ihe na ihe nọ n'obodo ukwu ebe ọ dakasịrị adakasị enweghị ọ dụzighị ka ebe mmadụ nọ ọhịa arụchie ya ebe niile ọhịa arụchie ya anyị were sị mba ụdị ihe a agaghị anọ na be anyị anyị sere ya picture ọ picture ya nọ nga ebe ọ dị ka nwa ajọ ọhịa ee enweghị ebe a ga na-aba aba even enwere mgbe a sị kpụtụ ka ọ nnukwute eke egburu nga n'ime ọhịa o bi nga anyị nụchara ya mgbe ahụ anyị were sị kama ya enweghị ihe anyị ga-emepụta ka anyị mee ihe a ebe ndị iso nọ nga biko ana m ekelekwe ndị iso ruo echi ụnụ nwa wee ụnụ nwa bụ ndị bidoro isi ya isi ya ana m ekele ụnụ ịghọtara ụnụ bụ mama dị mama otu a ka ọ dị yes yes so thank god for that so ihe ọzọ dịkwa mkpa anyị ga-eme bụ ka anyị niile gbakọba ọnụ were mara na ihe mere mbụ emeghakwana ọzọ ihe a nọ nga ya adahakwana ọzọ o bidogwe ya dụrụkwa gaba onye bịa nyoro anya hụ otu ọ dụ raịkwa aka n'isi tibe mkpu so mba leenụnụ m nwa nọ nga ebee ka a mụrụ m n'Urualla nwunye m nwa Ọhaekwe ma gị Ọhaekwe n'Urualla ka a mụrụ ya onye ime ime mere ya afewapụ ọsọ jee obodo ọzọ ọ na-eje amụ nwa ụdị ihe ahanụ anyị achọghakwa ka o mee ọzọ ewezuga mgbe Egbebere bịara lụọ n'ụlọ were bido mebe ihe ndụ nke ọzọ anyị ha tọtasara bụ n'Egbebere ka a mụrụ ha adị m sure a mụrụ more than 2000 or 4000 children n'Egbebere biko nwaanyị ya hụrụ nwa president general Chukwu ga-edowe ya ọ ga-anọ nọkarịa kaa nka zerewo ụmụ ya na-azụ ya otu a ha na-azụ ya mgbe ọ bụla o ji sọ ya abịa Amerịka so ụdị ihe a biko ya mekọtakwana ka ha ada ege anyị nwa bụ ndị UNA eji m ohere a wee na-ekele ha maka ngwa ụnụ otu o si wee dụrụ ha n'obi mgbe a na-arụ ihe a ọ dị ha ka ee ụfọdụ n'ime ha na-amali elu na-eti mkpu sị ee so ihe nna a ga-emepụta ya emepụta ha na-ewepụta ego na-akpọ ndị enyi ha anyị na-egosi ha foto aha na-akpọ ha biko wetara ole inye enye na anyị na-ewe 10 10 dollar 100 dollar ha na-eweta anyị were na-atụ ya nga so ọ ya abụkwa na ihe a nwee isi because ndị UNA ndị otu m ndị m bụ president ha ọkwa ya abụ na ihe a nwere isi before m ebido wụrụ president e nwere onye wụbu president

a na-arụ oche ahụ na-arụ oche ahụ arụsị oche ahụ ebidokwa nwa e, maternity ya ya tikwa aka ya bụkwa onye ndu mgbe ahụ mụ na anyị kọdineti gudo kọdineti gudo ndị otu anyị niile na-aja anyị na-ajalite ya anyị agba mbọ ma mechaa ya ndị be anyị ndị obodoukwu anyị na-ahand ihe a over to you so ọ bụrụ na mgbe anyị unu kiya were na ya were activities na-aga n'ihu anyị na-asupport ụnụ so ihe a ka anyị na-ayọ Chineke

onye ga-ekwu ya anyị anaghị atụ aka o n'iso ụkọ ndị amerịka ụnụ agakwana ha tie mee ebe anyị ruru ụnụ belitin anyị na-eme bụ ụmụ nwanyị ọ na-agba ọda anyị ọkụ n'obi anyị na-eme otu ahụ obi anyị dụ and iso bụ a progressive club ụgbọ na-aga aga ka anyị na-abara so ọ ya mere ihe e ji ọ na-ewu ọ dụzie ka e nwere ihe ọzọ dị iche dị na ya anyị arụsịana this hospital hand over mana anyị ezughị ike oge e mepere ya each of the rooms dị well equipped e tinyechara ihe n'ime little little appendix obere obere ihe anyị tisara n'ime o nnukwu ihe anyị tiri n'ime ya n'iso gbaghara mmemme so ma bedsheet ma table ma doctor's room everything anyị tọchichara ya iji make sure ma oche ndị patients na-anọ ma nke ndị nọ admission ndị ga-abịa eleta ha nọ ọ dụcha n'ime these places ndị eze ka unu lotere ihe m na-ekwu yes so ama m na ndị amerịka bụ ụlọ ka ha bịara join anyị taa maybe they will go back and uh, bring the equipment it is my prayer in jesus name onye nwe anyị akwụkwọ nsọ sị ọ bụghị na anyị amaghị ihe onye iro na-ezupụta attack niile ọbụla o si n'ụlọ o si n'ama bind ya n'aha jizọs kraịst gọzikwa ndị ụmụ nwanyị ndị otu iso ndị gbapụrụ bọọlụ a ndị nke nọ amerịka wee ghọrọ ya ekwela ka ha nwee ọdịda mba ọlụ ka dịrị ha onye isi ha

sons and daughters be America. And we're pleased, very, very pleased, very, very, very pleased for what they have done. We're grateful to them. We, want, we ask God to bless them and give them the much to do.
Brọda Siriakus Obidebu a na-ebuata n'obodo ukwu ee mụnwa bụ chairman obodo ukwu nzukọ obodo ukwu clan Onitsha branch ee anyị bịa tata akwụ m n'aha obodo ukwu Onitsha branch ka m bịa represente ha here today dịka ụmụnne anyị ndị bi Amerịka si were zinatara anyị ozi dịka ịbịa dezie this unity center ya sasibugoronu nke a dị ebe a bụ ndị ndị nọ social club ndị nke na-eme nwa ọfụma n'obodo ukwu women women rụrụ ya the obodo ukwu united eh, indigenes bi United- united states rụọ nke a Em, enwere m nnukwu aṅụrị na ọ dị otu aha mgbe a na-ekwu ya obi na-afụ m na kanụkarị obodo ukwu nwere another turnaround ihe ga-aga ọfụma dịka mgbe anyị na-enwe autonomous community ọ na-adị ka anyị aghasa aghasa mana ọ na-egosizi ebumnobi eji bido autonomous community bụ ka e nwee ike nwee government presence and eh, it's coming to reality now.